amwene amuponda amumenya zoti apulumuka ndi mwayi mwandimvetsa ammenya ndipo amakanika kuyenda mwandimvetsa ndiye ndifuna ndikuuzeni nkhani mmene yakhalira koma ndisanakuuzeni ndiplaye ma voice note mumve munthu mmene amalirira okay mverani izi

Alright guys, ndisanakuuzeni nkhaniyi, ndikufuna ndikuuzeni chifukwa chenicheni ndimapangila ma video amenewa. Akuluakulu, ndimapanga ma video amenewa pofuna kukuphunzitsani, mwandimvetsetsa. Cholinga cha ine ndikufuna kukuphunzitsani. Ndiye ngati mumaonera ma video a ine, zikomo kwambiri. Ngati simumaonera, zikomonso kwambiri, ndilibe nanu ntchito. Mwandimvetsetsa. Ndiye ndikufuna ndikambe nkhaniyi mmene yakhalira. Adawa anatenga mkazi ku Malawi kubwera naye ku Joni. Atabwera naye ku Joni, anayamba kukhala limodzi amakhala limodzi amakhala limodzi kenakono adawa anayamba mchitidwe wachimasomaso kumaona apa kumaona apa kumaona apa nde mkazi uja amadandaula koma adawa amamumenya mkazi uja amakhala kumumenya mkazi uja chifukwa choti mkazi uja anambweretsa ku joni ndi iwowo nde amaganiza ngati kuti moyo wa mkazi uja uli m'manja mwa iwowo ndipo chibwenzi cha anthuwa ndichokera ku malawi Ndipo makolo akudziwa zoti anthuwa akhalira limodzi. Nde iwo aja amaganiza kuti basi mkaziyu ndi wa ine basi pamene papa. One thing is you have to know that you cannot own somebody's life. Somebody's life is somebody's life. Your life is your life. That's it. Nde pali azimuna enaake mumaona ngati mkazi poti mwamperekera lobola kapena mwambweretsa ku joni ndekuti china chilichonse chimene azipanga azikuuzani kapena china chilichonse chimene azipanga muzidziwa sichoncho akuluakulu moyo siuli choncho mwandimvetsa ndiponso sungakwanitse kutenga moyo wa wina wake kuwika m'manja mwako mwandimvetsa ndiye mkuluyu amafuna apange zimenezi ndiye wakhala akummenya mkazi kummenya mkazi mkazi anafika potopa ndiye mkazi zinthu zoti amagwiranso ntchito nde anauza abwana ake kumene ndimakhalako amuna anga amandimenya amuna anga amapanga izi izi izi izi nde abwana ake poonetsa umunthu anamuuza usavutike kumene ndimakhalaku ndili ndi lumu imangokhala ndikupasa lumu imeneyo uzikakhalako okay chabwino abwana aja anampasa lumu mkazi uja amakhala kubwa- kulumu kuja mwandimvetsa nde adaja poti iwo aja anabweretsa mkazi uja kunoku nde iwo amapita ku lumu kuja mwandimvetsa kukamumenyanso nde mkazi uja wakhala akupanga report kwa bwana kuti munthu uja anabweranso kudzandimenya kuno munthu uja anabweranso kudzandimenya kuno mkazi amakhala kumpanda amajowa mpanda kupita kulumu kuja kukamumenya mwandimvetsa nde akhala akupanga zimenezi kenako bwana anamuuza mkazi uja usavutike ndipanga njira mwandimvetsa nde dzulo mwachizolowezi Amafunanso akajowe mpanda uja apite kwa mkazi uja akamumenye. Ndiye mwatsoka anakumana ndi bwana uja panjira. Eh, bwana aimitsa galimoto yake mgwireni munthu uja. Upita kuti? Ah, mwa mwa kuti kungoyendera zanga zanga. Eh, yambani kummenya munthu uja. Nde amumenya amumenya. Ndiye kuli ife tinali tikudutsa. Taona anthu akumenyana tipange bwanji? Ndayandikira pafupi paja. Ndaona ah ah bwana ndikumudziwa ndi mzanga. Ndiye ndamfunsa. bale zikuti bwanji wandifotokozera ah, mkuluyu ama anali ndi mkazi nde mkazi uja amakhalira kummenya mkazi uja ndinamutenga ndi wantchito wa ine amakhala kudeniku ndiye iye amajowa mpanda kumadzammenya mkazi wake oh eh ah pamenepa akulakwitsa ndione chonchi ndaona nkhope kuona nkhope ungasikani ah, munthu aoneka ngati wakumalawitu uyo ndamfunsa bro umachokera kuti muchichewa ah ndine wa kumalawi amwene maluma kuti auzeni anthu awa chonde andisiye amwene asandigwire pakhosipa andipweteka andipha ndauza dekhani kaye ndamuuza bwana wawo uja musiyeni munthu akupepesa chonde musamugwire pakhosi okay amusiya pakhosi paja amugwira trouser unali usiku andiuza ine si nanga akundidziwa komanso ndimamvananso chankhuwa ndi mkuluyu amene amapanga zolakwikazi andiuza tiye tipite limodzi kushopu kwanga Ukamuone mkaziyonso. Ndauza, ah ine ndikupita kwina kwake tionana mmawa. Ah okay chabwino. Amutenga mkulu uja apita naye ku shop kuja. Ndiye ku shop kujanso kunalinso anthu atatu. Anyamata atatu. Afika ada aja ku shop kuja, eh anthu ajanso. Mpondeni munthu uja. Nde amumenya aro amwene ndiriza mmenya ndirizi. Zoti akhala moyo sindikudziwa. Adziwa ndi Mulungu. Amutibula pamene paja amutibula. Kenako anapeza mpata othawa, wathawa. Amulondolanso pa galimoto, ndikumuomba ndi galimoto. ndikumumenya nde mkuluyu kuti sangapite ku police choyamba mulandu omenya mkazi ndioipa kwambiri chifukwa akazi mu dziko la south africa akuphedwa nde ukakhala mulandu okhudzana ndi akazi umenewo ndi waukulu olo ataphedwa munthuyo anthu ankupita ku police station kuti munthu amamenya mkazi ndi mulandu waukulu mwandimvetsa nkana anthu anatenga advantage omumenya kwambiri chifukwa amadziwa zoti sangachite china chilichonse sangapite polisi sangapange china chilichonse nde munthu uja amutibula kuopsa mundimvetse ndiye ndikufuna ndikuphunzitseni kuchokera pa nkhani imeneyi akuluakulu ngati mwamtenga mkazi wobwera naye kumpanje chonde musamamuzuze chifukwa mkazi uja angathe kusintha maganizo ake kupanga chibwenzi ndi munthu wina ndizotheka kapena kuyamba moyo wina watsopano ndizotheka ndiye ngati mwabwera naye mkazi kumpanje chonde mulemekezeni ndikudziwa azikazi athu simahule ndiwamvetsetsa kwambiri even mkazi uyu ndacheza naye ndayankhula nawo mundiumu ada aja khalidwe lawo ndili ndili wandifotokozera ndamvetsetsa mbali yake kuti mkazi si hule ndi wabwinobwino nde akuluakulu ngati mwaitanitsa mkazi kuchoka kumpanje osayamba moyo wachimasomaso chengeteni mkazi wanuyo mundimvetse ngati mufuna mkazi wanu aoneke ngati rihanna mguleni zovalazo mpatseni azivala azioneka ngati rihanna kusiyana muzikanyenga kunja chifukwa mkazi akadzayamba kubwezera mudzamva kupweteka kuopsa mmene afera kupweteka adawawa mwandimvetsa koma mkazi sanabwezere ndingopasani chitsanzo mundimvetseni nde izi zimene zapangisa kuti adawa amenyedwe kwambiri nde chonde akuluakulu choti mudziwe kuti moyo wa wina wake simungaupange kukhala mmanja mwanu simungamulamulire zochita wamkulu ndi wamkulu nde ngati mwalipirira mkazi lobola kaya mwamgulira galimoto sizokuti apopo nde kuti moyo wake uli mmanja mwanu mm nthawi ina iliyonse angathe kusintha mkazi ndi mkazi amasintha mwa 2 minutes mundimvetseni ungathe kumampasa 1.5 million tsiku ndi tsiku koma akapezeka wina womupasa 2 million angathe kukusiya n'kulowera kwa 2 million mkazi sapanganika mundimvetseni nde chonde akuluakulu mukapeza mkazi msamalireni mchengetereni osamuona ngati chisiru ayi mwandimvetsa for tsiku lina akadzakutembenukirani simudzazikonda ndingokuchenjezani anyamata amene mumayitana atsikana ku malawi chonde khalani nawo bwino atsikanawo